ị na-aṅụzi mmanya too much these days the other day eje ebe dị o nwere ka i si aṅụ mmanya ị na-aṅụzi mmanya ka a sị na ewe hope gị dị na ya and the way you behave now o nwere something ọ dị ka e nwe ife dị wrong nwanne isi mba bụ anụ gị na-ebuzi ọgba wee m elewago m alịlị osukago m ya osugo m bụ mana ọ na-abụ nnọọ n'ọnụ ọ dị m ka onye anya bụrụ na m aka nụrọ nwaanyị ya na nka dị sị ngụ akarọ m nụọ nwaanyị akarọ m mụọ nwa asị very big lie ị makwa na ebe a m nọ na m na-eme gị admire do you think money is everything ị kpatachala ego nụọ wife at the due time mụta ụmụ ndị na-akpọ gị father na ị ma na e nwe so many of your mates na-emebeghị achieve ihe i me and here you are ị chọrọ ịnachi azụ jekwa bido n'isi

udo dị mana ife ọbụla ọbụla ebido atụrụ mụ ọ bụrụ mmanya ị na-aṅụ and your recent attitude ọ bụrụ ya ga-asolve the problem ị kwesịrị ịman up to it you understand amarọ m ma maka na m agwala ya na ekene na-abịa okay kịta ka m ghọtara okay nwanne gị nwoke na-abịa be gị ịnọ ya lụ gị ị gwarọ your wife na ọ na-abịa how can you do such a thing? onye ọ gbapụ m n'uche agbapụ m n'uche mana ọ bụrụ na ya ma ewu ya m ya eji gbawezie gị na nwunye gị akpaa ya ị hazie you are the head control things debegode ife a debegode na-ekwe na-aṅụ mmanya

ọmalịcha obi m isi m isi m ọmalịcha onye ji abalị ka o mezie chịkọlụ iwe wụkwasịsịa obi m mana ihe ọzọ m chọ ịjụ o meziere gị nke bụ na kịtazi na ị na-adụzi bulu nsogbu dịalụ ezinụlọ a wee bupụ n'ilo eh? kee ife m na-anụ i bulu ife gbasatara ezinụlọ a wee bupụ n'ilo jụzie m onye i bugalụ ya wee bugalụ ya chidi chidi oyi gị nwoke ị ma na ọnụ ya na-echụ ụchụ ụchụ ụchụ na o nwerọ ihe anya anya chidi fụ ọnụ ya na-anarọ ekwupụ ka ị buru ife gbasatara ezinụlọ wee bunye n'aka ya enyi m nwoke chidi bụzi ife bụ redio without battery ọ gị na-akọzi ndụlụ ife a ọ gị na-etinye gị na ndụlụ ọgwụgwụ a nwaanyị a o nwe ife na-eri di gị mperi n'alụ chidi mụ na ya tokọ n'ogbe gbakọ ojo ojo ọnụ gbakọ zanzam ọnụ my very good friend okay chelụkwa ọkwụfụ chidi na-ekwu na ọkwa ya bụ ife melu m bestman mgbe m nụ gị ka ọ bụla ya ị na-akọzi ka chidi ọ bụ onye ọzọ Again, ife a gị na nwanne m nwoke na-eme n'ụlọ a obi adọrọzọ m mma ọkwa gị na-asị ruo o rube oge ekeresimesi ị sị m buru tomato bugara ndị be unu buru akpa rice bugara ndị be unu buru akpa onions bugara ndị be unu m kwụọlụ nwanne gị nwoke ụgwọ akwụkwọ mana ị fụsịa nwanne m nwoke ụnụ gị ịgbanwee achọrọzikwa m ndụrụ ya n'ụlọ biko obi m ị na-afụziri m ka ajọ nwaanyị ọ mụ ka ị na-afụziri m ka ajọ nwaanyị i tinyego m na laịnụ ndị ajọ nwaanyị ajụọ gị kịta kịtazi ajụọ ya n'eti nwasata m ị kwara m kwanye na ndị ajọ nwaanyị mana ka m gwakwa gị o gwakwa oyi gị nwoke na ọ gị bụ isi sekpu ntị ife ọbụla na-afịa na this family. ọ bụ ihe igote e, ọ gị bidoro ya i bidoro ihe ọbụla ihe ọbụla ị fụ n'elu ka mmiri ka mmiri eluru wee gbajuo n'igwe wee na-achọ izotu n'ala ọ gị bute ya ị na-ekwe na-akọrọ gị nwoke na ọ gị bute ya gụọ ya ụta ahụ Mama mgboro gị ọwa n'ụlọ ị chọ tea ka ị chọ coca-cola ị chọrọ ọzọ ya bụ na nke a ezugolu gị ngwanụ ọ dị mma

Ekene. Ọnụnị siri n'ụtụtụ ọ kwụrụ aka wee sie elu dị m ka itukwa ebe a na-ebi. Chelo, a sịkwana m na ọnụ ya ka ị na- ọnụ ya ka ị na ebe a na-ebi. Ekwukwanụ m ya ekwu o, ekwu m ya ekwu. Em, em, Chelo, Eh? ozugbo ozugbo Em, ekene Ekene. Broda. Ọ nni nwunye m si nni nwunye m kwọrọ aka wee sie ebupụtalụ m ya ka m tachie ọfụma mgbe bụfọ tupu m jebe ọrụ ọ ya ka i buru wee na-eri brọda ị ma onye m bụ ị ma ihe nwanne nwoke bụ ị ma na mmemme dị iru taa ọ nwunye gị bupụta nri a n'ụtụtụ a sị m bịa rie na ị ga-aṅụ tii na bred

neenụ ya nụ ekwuru m ya ekwu nekwa ite obi m neenụ ite ọ lichara ma nke nwa m tinyeere gị ma likwa obere nke m tinye n'ite mgbe m sị gị na afọ Ekene bụ na anụnwa dịka trela dangote gị nye m ego ka m gaa gote ife a ya-etinye n'ụnọ bụrụ ife nri ị sị m na kee ihe m na-akọ m sị na Ekene nekwa ite